bwanji mungodusa ukhala ngati apawa palibe ine chilichonse oloti ndinakakhala thumba la mbatata ka naini Ah, mbatata sindinga ngati umakonda mbatata ndidye mbatata o ine ndikungodusa olo hayi helo hayi tizipasana maoneka ngati pa- pa tsiku olo ka sikisi ine ndikudandaula ba ulemba ya nyimbo zoyata zomwezi ayi sizolalata koma chabe kuti mwina ineyo chilungamo chinadzaza mumtima mwanga Mm. umaziwa pena kuti ndingokhala chilungamo chimangoti ndimapezeka kuti ndikuyankhula anthu amaona ngati ndikulalata olo ndikupanga chipongwe Chifukwa chitulusi. inu mumafuna kuti ndichitu mtima wangoti tulusa iwe tulusa iwe ona Okay. Imwe ndi nkhanitu. Mm. Aro ndi mabodza. Nde kachimapezeka zoti ine ndakuuzani chinthu mumafuna muzikanena uko ngati kuti ine ndinaliko kumaloko. Inenso ndayenera kumva. Wamva nkhani? Ndamva nkhani. Mm. Awashadwa anu aja. Mm. Azungu ophikaphika. Mm. ati injini yawo yasowa chani reception yawo zawo zawo zawo mp zija chasowa ndi cha reception ngaso reception yawo kodi inu bwanji ati ujeni Vellfire yawo yasowa ati panopa nde nde ndi kumwa imwa mazi kuja kukuvuta mwamva ah, you mean in, injini Injini. yasowa aa abambo amene aja umawaziwa abambo amene aja amakonda mankhwala Ii, amene aja azapenga kuziwa amene aja azapenga atitu anapita kaya kwa sing'anga uku ati kumeneko nde anakatenga mankhwala ati kaya awinire kaya athamangire izi za ndalezi mm. kumeneko sing'anga kuja inu sing'anga ndi wachipongwe sing'anga atikuwalodza aa inu masing'anga umamuziwa sing'anga iwe nde injini yapita asowetsera injini sikuyenda pano pasizili bwino olo madzi akusaso kumwa pano ndamwe mwa imwa madzi amene aja atakhala unaona gearbox ilipo koma Ateka zonse. shuwa apo ndisi ndi shuwa koma munthu ungamutengere yonse koma Can't- nawe pano can't even imagine kuti ungakhale koma bwanji sing'anga amene ndi wamphamvu ndimfuna kuti utandiyikeko kumunda uko anthu akupanga zachamba uko iya zimenezo siya kumunda ayi zimenezo ayi Za using'angazo, Pena- hayi. pena iweyo tu m- munthu umatha kuganiza kuti kuti amene sindipitira kwa sing'anga koma still ndipita, pita kaone chingako kuchinga chitikecho o iweso zima- zama mitengo trees medication umatha ineyo kwa zimezo anandiuza kale kuti sizingatheke paine takayese takayesere kutolenga zikupenga misala nde mukupita apo basi tacheza pali zina zokambira ndifuna ndingomenya mafoni awiri atatu kokuti dzuwa ndifuna ndikhale mbali yako wandifuna undipeza uko mafoni ya kodi iyeyu simfiti i kodi kuchekaka ndiyalika Eh, kodi iweyo si mfiti Ah, bobo ase. Bobo.

mwana ukuyembekereza tayankhani za bobo mesa ndi chomwe mpira uyu ayi ase bwanji ulesi zamaloto umatsata iya munthu akalota akabwera kwa ine kuti ndimmasulireni ayi ndimapanga zimenezo ndimapanga zimenezo oh Mm, ah. maloto kuti munthu afuna akhale ni mwana maloto kuti munthu afuna kuti akolole chimanga chotuluka nthawi yodzala pamene. komano tandifotoze ifo ine kucheni ase Ase musonkera nkhani ndi awiri. Kuzo Chani? ineyo ndikuona ngati uyu uyu wampelekeza wampemphera uyu Mulungu mayankho ake ayandikira. Uyu. Ah, uziwa ase. Komane wati zamaloto umatsata pompo eh. Tamasukani. Mukati ndiye mayankho ake ayandikira ukutanthauza chani? Ziwa ase ineyo. Ah, kumaloto ase awa ndi chikondi amene amandikonda ineyo ngati munthu amene ndimamtumikira kapena ama- anasilu ndungopemphera njira yodzera koma ndunati iyeyo kumaloto aa ndi chikondi ina amene ujatu ngati mapemphera akayankhidwa ase Mm. so imagine kuti kesi Kisha nani? sindikumvesesa tamasukani ase Mm. ase mkazi amene uja ine basi ndikugona malotenitu amwene mkazi oziwa chikondi sinamuone sindinachione chibadwire changa neba Umamulota? uyu mampempherera ujatu Uyu watuluka nyumba pali Eh, si Umamulota iweyo. si ti siuti ndinayendeka tinali tonse awiri sinayendeka nali ine ndi iyeyo umalota ndiweyo simmalotana umamulota ndiweyo umamulota uyuyu anali masana tu tadikira kaye ntenge foni nyumba muli mimbiri ase nde Aye, tadikira Hey, tadikira okay iwe chikhuza ndi chani chabwino Eh? Ah, tadikira kaye ase nde kulota ndine sindamalize kufotokoza nanga nde mukuimba foni tazisiye zimezo Eh, hello. Watalikira ngati? Tabwerera. Tabwerera. Ani- abwerera zatani Tabwerera. Iwe, akunena zoti akuti iweyo uyu neba wangayu akuti amakulota ndiye kuti iweyo ndiwe munthu wachoncho? okay iyo ah, iyo- no sizinga takaki ndikumenya eh ndikumenya akuti iweyo iyeyu amakulota nde how come nde kuti iweyo ndiwe munthu ophweka choncho basi anthu basi amangokulota choncho basi Mu- munthu umene waganizira kuti akulote basi amangokulota nde akunena zoti akuti mpakana zinafikana mpakana Ana kumakisi kapanda kuwauza ah eh wandiswera mtima ase wandiswera mtima kuopsa ndilonifoniwa Paja ndinakuuza kale kuti ineyo akazi anga banja likukhala ngati kuti silikuyenda, maganizo anga onse anali pa iwe. Ah, apa ndaona kuti basi maganizo ako umangofuna kuti undivule kuti undisiye basi. Ayise ayise ngati okay okay okay. Eh eh eh eh. Ngati uli serious ingobwerera nkhaniyi tiikambe ithe neba wangayu ali pompa ngati iyeyu Kulota malotoko simukuziwana pakati pano ndizione pompano ndikhulupilire thats all ndikukhululukira koma failing which aa ase ayi sindingazimve zimenezo ineyo zimakanika bwanji kuti ndilote akazi ena ee ndikupho ee ndikumenya ineyo zimakanika bwanji kuti- kuti ndiwalote azimayi ena okay madzuloko chabwino ukapeza nthawi ubwerenso nkhani iyi tiyikambe ithe ya good Lemba nkhani yafika kumene ase. ndimapanga zimenezo Ndimafotokoza nkhani. Iona kani ndimva kaye unamva kumapeto kunali chani? Kumapeto kwatolo unafika kumapeto nanga nkhani iyi. kumapeto konde kunenda bwa makisi omutachoka pa makisipo kumapeto ko- Ndana kunenda kuti bwa? makisi ndimayesa ndafotokoza kuti makisi wanatani. Inu mwamva kuti makisi wana munaliko kumaloto. Osamukani mtima umenewo. Munthu ukumpempherera ukuswera mtima. Ndezi chani zimene. Ah, mwana ndi oyipa so bwana. Ndimachezera nanu kupindira mwana. Ii, uzipanga zako ase uzipanga zako ase Musinamalize kufotokoza. Ah, choka. Kumaloto kunali chani? Ah. Tibeso. Ndizakunenera kwa landlord azakuthamangisa pano. Ya, uyu ali kuti. Oh, there you are. Yes, I'm outside. Bwanji. Basi. Ndimakuyang'ana mkati ivo kuti simakoni. basi nakuganiza kuti ndizakhale panja panopa nyumba mmatenda basi eh, zochitika zochitika mnyumbamo nakuganiza kuti ndizapepepele panja zochitika zake ziti asisi mavuto mavuto anji chilosochi ndi ndizichani ndichilosowa kuyambira Koma hey, hayi ndithu. Eyi, ndikuchita kusowa kuti ndiyambira pati. ndikudabwa anthu tafotokoza bwino bwino mukuti chani chikuchitika ndi chani Hamwawa. atani

angapo si mmodzi chifukwa atakhala mmodzi komanso zokuti long number manu tikuzidziwa zimenezo mahayi zimayambira pompoto hayi hayi atsikana okhaokhatu kufusa ati sakwaziwa ndezitheka bwanji mahayi okhaokha okhaokha more than 15 mfoni atsikana okhaokha akunena kuti asikana sakwanziwa at least panakakhala kuti pahaipo panali namba yokuti ya, ya nyamata bola Eh. koma onse 50 more than 15 Ayi, amene ife nakwanisa taziona kuwerenga zimenezo. ndi 15 Eh, koma there were more than chimodzimodzi. 15 highs alamu anu chimodzimodzi choncho zinayambika chonchotu kenako zinathera kukumenyatu Eh, kutchola sis. nthithi eh, eh. tsopano mukafunsa akuyankha zolongosoka ngati Ehe. palibe cholongosoka chimene akuyankha akuti sakuwaziwa manambala iwe manambala more than 15 sukuwaziwa ukane kuti sukuwaziwa osayankha zolongosoka osayankha zomveka hayi ndithu ndikuuza imeneyo ithera ndeutu nthiti asisi foni yanga ili kuti ndikuonese ndikuonese za mfoni yanga ndikatenge Hey! amuna ena akatakuonetsa mavuto tosowa kuti ndakubwanje wawawawa Eh, fumu. Oh, malume. Eh, zabwino. Sure. Ah. Ndituma iye. Aneba. Oh, eh. Zabwino. Bobo. Sure. Hey, mavalidwe amene awanji. Basi ndikusuntha. Wakujimu, waku fashion show wakuti. Komanso musakhale kuenda ndi azimayi. Ah, kodi muli nduyu? Ase, mukathana ndi awa ndiukufuna nini? Okay, okay. Mungogogoda apa.

si ndamva zoti mmapanga zazisamba ife ndife othandiza ndi zisamba kumene Eh, nde vuto loyambirira limene ndimaliona ine asikana kundidelera asikana akudelera kwambiri asikana akudelera motani inu iyayi ona zoti ndi ana achichepere eti ndikakumana nawo akumadelera Vuto lachiwiri, ndili ndi nkhosa zanga zimene ndimapanga ngati za, za mpingo pena pake ndiye ndimafuna wachikoka kuti anthu azibwera kwambiri chachitatu ndimafuna inewo muli mtengo uja amauti musiyeni apite akusiyeni mupite inuyo iyayi mtengo dzina lake amauti musiyeni apite musiyeni apite ndi mtengo umene angongole ako basi amangoiwala ngongole basi amangoiwala ngongole basi kuti akukumbuse kumangoti a a basi a basi mawa mawa mawa ba- basi mpaka ndaiwala musiyeni apite mtengo umenewo ndinu abusatu nanga zikugwirizana bwanji ndakamba zinthu ubusazo

munthu ndimangocheza naye koma mpakana uona uona za shadow zija mpakana ndikazione zimenezi koma inenso kukamwa kwangaku Eh. Ah, takona. Hey, Po, bobo. Wabwera kalekale tapa. Mumandidikira ine. Ayi, so ndimadikira ndani?

Oh, di- eyetu kuujeniko mumadziwa munthu ukakhala kuti wabwera muja dongosolo limafunika kugwetsa dzira kupukuta Ah. mazi apanga kusayitiwa Ai, chabwino. osakhuta Ese muja ndiwa. kunena mwadya kuti Eh, kudya ndinali ndinali breakfast. Eh, sabira notsoka kwanga manyazi Ayi, Azidya. mkulu uyu. Wawade? mwambo zimafunika kudya mkulu koma ya kontenayo uzipanga folo zinthu eti mmwenemo alinso mipeni ndi mafoloko after magaye aja munapanga note kuti zimachepa zimenezi uyu avinga iweyo asamanazida iweyo zadzilazo Wa- wakamba bwanji za dzira za kukhichini uja? nanga si t- m- munthu uyu akuyenera kuti adziwiretu aziklina chanchani kuti atha kugwetsa dzira ku kitchen haya nkhani si imene mwangoti nde mukwatikira ondisaje tagwetsa hayi mukudya bwino eya mumadya bwino ma fruits ndimuone jabwe pitani nali ndi nkhani m'modzi naye kanena mtembe koma ndalama ndilibe vuto lake chilichonse mwangoona ngati mchandalama ndalama ndilibe ganizani mwachidule nde pitirizani nkhaniyi ya nkhaniyo za ndalama zikukhuzamo ayi nde ndilibe kaye ndalama ndikakhala nazo nde kuti ndipanga ndikuyanga ndikuuza tidzakambirananso nkhaniyi koma apa sizitheka ayi futi ndalama ndilibe kadyeni ndi anzanuwo

jamani Ah, kani kanthawi komweka mwayitulusa kale gitala nakatizidikira chani bro hmm? mumakonda music eti ase kwambiri kwambiri zikutheka mwaziwa inenso ndinkayikonda ku secondary oh koma zikutheka ah one two one two Eh. ukusowa eti ase ukungoyendayenda bwinotu muzi uno oh Wabwera kumene koma ukuenda kuti- kusemphana kupana Eh. isothaire iso twakufunanso isothaire kukuirira bwanji Bwanji. sindinafike pena timafuna tifunsane kuti uli muzi muno anthu amakhala bwanji Eh, ineyo ndiye ndikuziwamo bora koma mumaso wasowatu kaya hmm? ayi nanga si za music izi izizitu ineyo mwaziwa chomwe ndimafuna nditaphunzira kwambiri ndi microphone Chida chomwe microphone ndinga- ndimafuna kuphunzira special eh, chida chomwe of course ndingamenye ndizoona kuti microphone amakhala ndi position eti kuti tanena atazi kuti kuno kamayimba mumandifuna bwanji yes okay ngati zamatali kwetikweni ndasipota kafana kinakake

Kamata bobo. Iyayi tili mkati kale lapa tintika Eh. titayi tipupona ako. Ongo kapasa inayake basi. Eh. Kuti wakafuna. Eh, Iye jaile wakafuna. umakhala kuti wakoka ankolo. Koma kalibo kalibo kalibo kwambiri. Kalibo. Mm, eh, kalibo ndo kafira heavy. Eti. Eh, koma nofuna kuti mukaone ka. Mukathaye mende mutiuze kuti. ah, Ayi uziwa. Mm. Ah, Mbatsukwa no ase chikondi ni mumtima. ija yomwe anena kuti fanzi ikatame kaye ndi ukhale serious Mm. ufoyira iwe ngati wakakonda ase musazatikhumudwise kuti muzakaka kuna ati mulankhula tenga bwino kameko mulankhula bowo tenga kameko iya amati kuti musazatikhumudwise mukakaona mulankhula bwino ati apapati ayi of course zizatengera eh. koma ngati iweyo wakakonda Mhm. tenga umaziwa ife ngati ine ase Mhm. ine sindichedwa kutani kuti mkazi ndamkonda Eh? ayi ife ndi amuna ajakamu Ah, kuta- kutani Eh? ze ndilipo tu Muli karibu Eh, Nafika lompano. uzimasuka koma Eh,